anọkwa m ebe a ebutekwa ụmụ anụmanụ nwanne anyị nwoke ebe ịtọ ebute mmadụ ịtọ ndị enwetagasị fa fa na-azụkwa na-azụkwa ọgwụ na na na street na nke ọzọ wee bịa na-ekpesasị e na na fa nwetara ewuti four yena four igbo four igbo ka m kwuo m use igbo because ndị obodo amarọ ife bụ igbo ife fa ma bụ ịkpọ ya nke ọzọ weed before fa amara ife ị na-ekwu na enweta four igbo n'aka ya with ego one dị ya n'akpa sị na 900 rand dị ya n'akpa fa macharịsịrị ego a kpụbata ya n'ime mepere ya akwụkwọ then ife fa deziri na akwụkwọ fa mepere ya bụzi 7 na ego o ji bụ 70 rand ebe fa masịrị ndị ọzọ deziere ya 70 rand so a na-ekwukwa ka a na-ekwu o nwaanyị sị m em bịa ka m babazia n'ime anọtego m aka ebe a ka m tukwu n'ebe counter ebe a na-ede anọ advice ebe a na-ewere record ndị batanụ record ID before achọ ebe a ya-akwana ya ma ụmụ nwoke wee butere fa ozugbo akwana ha na o nwe nke si nke cell is- dịkwa n'akụ ebe a ya-ebu ụzọ tigodu fa wee na-ekwuzi bụ- mgbe anyị etiti webazia fa na nke imezi amaburọ na o nwere ụlọ dị n'ime anyị echekpụ na m eche m ihe a dị na mpụta ebe a mụọ chere na m ma-anọ na counter chere ihe nwe bụsị nwa ha chọọ ịlapụ m ha ọ na fa ka ya ekweteli accept offer m emesi m kwuo 5k ebe a ka nnaba fasicha nwaanyị kpụrụ m sị ka o je ti m n'ime tinye m na nga nke ụlọ ebe m ma-anọ kpụrụkwa m o jebe o ịfụkwa ebe anyị na-abanye underground ha na-aba n'ime na-aba n'ime nwa na-aba n'ime hey! n'ime ime ebe nwa anyị na-alịba ị na-afụchasa so gada gada gada gada ebe a na-akpọchidosi mmadụ wee ruo sị m ee n'ebe a bụ nga nke yị n'ebe ị ya-abanye but ka anyị jee chọọ chọọ ka eje chọọ ee blanket ka ọ sị na ọ ka a chọọ chọọ ihe nwa m ma-asa na anị wee dina anị emepe ebe nwa na-abụrụ ebe a na-ewecha blanket o wee sị m okay m weta blanket ebe a na o nwere ike nwee onye mma a- ọ- onye mma mụ na ya naabọ ya-edina use ofu ofu ihe na gịnị ka a na-akpọdị ya gịnị dị ka ha na-akpọ sị na ọ sponge ka ọ sị na ọ gịnị ụmụ obere flat foam nwanụ but a na-abịa were thick leather seal ya na-acha green gị nwe anụmanụ na ebe a na-enene mbụ ndị ba na-aba n'ime steeti unu maara anyị ya otu a ka o si chịrị ya wee chị- nchịta dịdụba nke na-esi wee bịa mepezie cell ebe m ma-abanye nga ebe m ma-abanye na ọ bụ ọdị cell ebe nke a bụ nga wee mepee ya mepee the thing nwere two rooms then nwezie self contain Se- two rooms to self contain then the first room ị ya-akpọ ya maybe is parlour then the second room bụzi ebe ndị mmadụ ju emepee ụzọ nekwe ndị mmadụ jukwanụ biko ee ụmụ nwaanyị ju n'ime ebe a ebe nwa si onye nke ọ sị m squat o with sponge a obere ihe nwanụ ọ sị m ya you can you can join you can you can use you can join this this lady emepezi ụzọ fa wee kulitesie fa lalụgolo ife a na-emezi n'ebe 1 or 12 fa lalụgolo bilitesie fa si ọ kpọzie ha na ya nwetara onye ọfụụ na anụmanụ na-agwa ha na ya nwetara onye ọfụụ chie na aka na ọ bụrụ m nchili ya ndị ntukwuru ọ sị m ya the person asị ya shift o shift o the lady nke a si m nke a si nke a si Malawi the lady si Malawi is a Malawian lady so the lady bịazịa shift o lie ya down ọgbakwanụ m ntukwuru etukwu na-ezere surprise isi ebe a na-esi ị na-ene anya na-afụ toilet na-afụ toilet na-afụ a shower isi shower and isi toilet ebe esitire a na-esiti na ya then hey nsi biko kene kedu ife nji isi kotere onwe m m wee nọzịrị ebe a na contemplate kedu ife result m ịbata n'ime ebe a ọ ka m si gwa fa okwu ka ọ nọọ gịnị gịnị ka m mere unu biko fe kwekwuru nala ego ka n'ime ebe a ka m ga-alarụ ruo n'ụbọchị ya ka m nọ na contemplate nwaanyị kpọchido m ụzọ pụa mgbe eji kpụrụ ọkụzie ụzọ a ka ihe eji ma na ị nọ na nga nsịzị the Malawian lady na lie down with her nsị ya shift to small then the lady shift to small mmemme ha otu onwe m like that nọrọ otu a ama m ihe m na-eche eche nwaanyị pụa within 30 minutes m pụta outside pụta from the other room nke anyị nọ bụ nke dị n'ime ebe toilet dị then o nwere the first room a dị empty ebe a ka m lepụtazi bịazie na-akụ aka na door kpaa kpaa kpaa na-akụ aka ee na-etusi aka ike even ndị those ladies nọ n'ime ebe although I talk to them anyway let me remember that when they, that lady left that lady was like telling them

so nwekwa friday then this saturday now i don't know whether na is operation or what i just na-agakwala onwe m ha the two police the first police car pass me the second police car didn't want to pass me they stop bịa jụwa chi ha na aka ha ọjọọ ndị ala obviously ana ndapụtazi okwu ọjọọ dapụtazi n'ọnụ ka a sị na ọ mụnwa asịrị na ọyie mụnwa ka ọ zụtara kedu nnọọ ụdị uke bụ ife nke a otu ka fa sikwa wee sị m ee na m afụgo ka fa na m afụgo fa ebe a sị na ife nke a dị egwu since Thursday na mụnwa bịa on Saturday na m ka dị lucky nsị which lucky mgbe onye nke a pụgo mụnwa pụolu na-esu aka na door na-esu aka na door ka m kpọghachite fa azụ su aka na sukata aka na door aka na-afụsịzi m ụfụ na-esu aka na door kpo kpo kpo kpo a na-esu line after our room after our cell nga the line the other line the other line the other line was guys guys guys about four line le elu eh, lu- room there bụ sọ guys nọ there ife ndị a packịrị mmadụ hey